Uthengawu agawireni ena changu changu changu changu, agawireni ena. Musaiwale kupanga share videoyi kuti enanso yapeze mosavuta. Uthengawu apaseni ena pano pa Lahiri KTV. Uthengawu apaseni ena chonde. Blantyre mzinda wa Blantyre sukulu ya m'manja anyamata a Malawi Congress Party ayasa moto komanso zigawenga zina zikufuna zichite chiwembu taonani ma videos awo akufuna iwo kusokoneza zisankho zisankho zisokonekere kuti dpp isawine palibe chikulangira cha madzi
uchera masambo pacheni kulenge chifu cha madzi muchipindikirepo chimene chonse cha madzi ukangopindikira Uh, chipani cha Malawi Congress Party chatumiza magalimoto a mtundu wa Fortuner opitira 11 amene ndithu akuchokera ku state house kupita ku maboma osiyanasiyana ndipo a- enawo magalimoto enawo ali pa mbowe filling station kudikirira apolisi amene akufuna kuyenda nawo and galimoto imodzi ya fortuner yanyamuka kale ku lilongwe moti panopa sinadutse e, mu Dedza kulowa mu boma la Ntcheu. Timafuna tipemphe msangamsanga apolisi kapena achitetezo ena aliwonse kaya ndi anyamata amene amakonda dziko lawo achipani azipani zina zonse zo- zotsutsa kuti atchinge roadblock mwadzidzidzi ikhale m'misewu yonse chifukwa khumbo lawo afuna kupita maboma ngati Ntcheu, e, Ntch- Ntchisi, Dowa, Salima, Kasungu. Ndiye timafuna tipemphe ndithu ma- misewu yonse yopita magalimoto yopita madera ngati amenewawa itchingidwe chifukwa amene momwe mu- mukhala anthu ena avala zovala ngati za meki koma si ameki ndi amene akufuna kukabera zisankho, kutenga ma box amene avotedwa kale kukachosa amene anthu afuna kuwerengera amene anthu avota achilungamo. Choncho tikudziwisa mtundu wa aMalawi mosachedwapa nkhani imene yatipeza pompano pompano anthu ena akufuna kwabwino atitsina khutu kuchokera ku Area 30 police headquarters ndipo magalimoto onsewo mukhala apolisi ndi ena amene avala zovala ngati za mec cholinga chonena kuti akhale ngati ndi a mec akukagwira ntchito zina koma anthuwo si a mec atumidwa ndi mcp amalawi mumvese nkhani imeneyi ichitike immediate with effect pamene uthenga ukukufikani mukhazikise ma road block adzidzidzi madera onse amene misewu yonse ya mdziko muno kuchokera pa lilongwe msewu wopita ku salima ku- kukhale road block msewu wopita ku kasungu kukhale road block msewu wopita kwa malembo kukhale road block msewu wopita ku mchinji kukhale road block msewu wopita ku blantyre kukhale road block road block ya blantyre ikhalire pa ntcheu as as far as it is soon and very soon zimene zichitike ndithu anthu akonzeka akudziwa kuti akugwa chisankho chakuluza afuna kubera uthenga watifika chonde chonde amalawi kufuna kwabwino msangansanga zimene zichitike ngati polisi sikuchita mwa msangansanga inu anyamata amene mum- mum- mumakonda dziko madera amene tatchulawa tengani zida zanu zokwanira mukawapeza anyamata amenewo mukapeza galimoto ya mtundu wa fortuner ina iliyonse muli apolisi apolisiwo musawamenye mumenye okhawo amene avala mauniform a MEC chifukwa information yomwe ti- tikupatsidwayi kuchokera kwa apolisi omwewo amene sakukondweretsedwa ndi ulamuliro umene uliko pastor shumba ndilo dzina langa alole alole akane akane mcp yagwa nayo ndiye ikufuna igwiritse ntchito njira zina zilizonse makamaka mu usiku uwu, mu usiku unowo amalawi tisalole chisankhochi chawinidwa dpp kutsogola kwina kulikonse koma akufuna kuzimbaitsa choncho muyesetse maboma onse amene ndatchulawa kasungu ntchisi dowa nkhotakota salima komanso ntcheu kukhale achitetezo usiku ma roadblock akhazikitsidwe ena aliwonsewo galimoto ya mtundu wa fortuner isadutse mmene muli apolisi ndi ena amene avala zovala za MEC avala ovala zovala za MEC onse a MEC atibuleni agwireni muchite nawo chisankho chili chifaa chikhale chisankho cha mtendere cha bata ndikuuzaka Aya, bola.
anyamata azikwanje mcp and awajaba awatikira mwamasewera awatsitsa alonda chibhonga sanadi foni yako ionekera kwanje